Ó cuireadh tús leis an gcomórtas siar i 2018, seo an chéad uair do Chill Dara cluiche ceannais Chorn Seosamh Mhic Dhonncha a shroisint. Ina gcoinne a bhí Contae Laoise, a chaill cluiche ceannais na bliana seo caite i gcoinne Uíbh Fhailí. Nuair a dh'imríodar in aghaidh a chéile cúpla seachtain ó shin, is ag Cill Dara a bhí an lámh in uachtar. Cioca den dá fhoireann seo a bheadh ag ceiliúradh ina dhiaidh? Mac Dara Mac Donncha athá i mbun tráchtaireachta. Pléasc amach ansin, Lee Cleere. Ach obair mhaith déanta agus sár-obair déanta ag Jack Sheridan chun díshealbhú a dhéanamh air. Jack buailte isteach íseal. Pas deas isteach sa gcoirnéal. An-smacht anseo. David Qualter. David á bualadh ard. Cén chaoi a bhfuil sí sin? Á, tá sí sin go hálainn. An-scór ag David Qualter. Teacht arís ann, bua sách éasca ag. Cill Dara nuair a d'imir siad a chéile ins an ngrúpa ach scéal eile ar fad is ea cluiche ceannais agus taithí na bliana seo caite ag Laois. Bhí mé thar n-ais ann. Go Ben Conroy anois. An-obair ag Ben. An ceann sin buailte dá chiotóg aige. Sin scór aonair den scoth ag Ben Conroy. Baineadh amach arís. Pléascadh amach ansin. Paddy Purcell, ar ndóigh duine de na iománaithe is fearr a d'imir do Laois le fada an lá, an ceann sin buailte ag Lee Cleere. Lee Cleere i bhfad amach an lánchúlaí Laois. Scór iontach ag Lee. Tá na scóranna go maith anseo. Anseo anois ag Gerry Keegan. Uillinn ghéar ag Gerry. Tá sé ag tabhairt faoi agus tá sé tar éis é a dhéanamh. An-scór ag Gerry. Obair le déanamh ansin ach bhí sé muiníneach. Bhí sé cruinn. Maigh Nuad, An Mhóin Mhór is Nás na Ríogh ag imirt leo. An pas álainn isteach leis an lámh saor. Tá an seans anois ag Simon Leacy agus í buailte ag Simon. Cruinn agus thar an trasnán. Comhimirt agus críoch den scoth. Tús leis an dara leath mar sin agus ionsaí luath anseo ag Laois. Gob ar ghob atá na foirne go dtí seo. An ruathar go deo ag Ben Conroy, tá sé fós ag iarraidh cúilín, buailte íseal á dtreisiú is de bhun sí tá sí imithe thar an líne a cheapfainn. Tá cúl ag Laois. Ruathar isteach, botún ag an gcúl báire agus bhí sí imithe thar an líne a cheapfainn. Rinne Ben Conroy cinnte. Paddy Purcell a rinne an ruathar agus Ben Conroy tábhachtach dóibh aon scór a fháil mar fhreagra. Tá sé le fáil ansin, David Qualter, garmhac le P.J. a bhíodh ag imirt le Gaillimh go deimhin 50 bliain ó shin, bhuaigh sé an tSraith Náisiúnta. Seo ionsaí anois agus tá an seans ag Cathal McCabe, McCabe á bualadh sábháil ag an gcúl báire, seans arís is ceart, oh! míorúilteach ag Cathal Dunne, bhí Jack Sheridan ag teacht isteach. Seo an seans anois agus tá sé sin curtha ar fóraoil. Ah, dhá shábháilt den scoth déanta ag Cathal Dunne ansin. Bhí an chéad cheann go maith ach breathnaigh ar an dara ceann, iontach ar fad. Ní fheicfidh muid sábháilt níos fearr, cheapfainn, i mbliana. Amach an taobh anois, briseadh síos ansin, imirt láidir ag Paul Dolan, faighte ar ais ag Paul arís, Paul á bhualadh ard agus Paul á bhualadh cruinn agus Cill Dara ar ais chun cinn. Cúigiú cúilín scóráilte aige ó thús na bliana. Laois in ann freagairt, scór dá gcuid féin. Tá sé deas sa spás. Déantar go deas go Paddy Purcell. Paddy, seans ag Paddy agus nuair a fhaigheann Paddy seans an chuid is mó sin a dhéanann sé, aimsíonn sé scór. An poc amach gearr amach an taobh. Ó, botún déanta agus an seilbh faighte ar ais ag Cill Dara anois. An mbeidh siad in ann tairbhe a bhaint as sin. Caint ar buailte an-sábháilt ag an gcúl báire faighte ag Travers agus cúl ag Cill Dara agus ag Jack Travers. Shábháil Cathal Dunne a chéad iarracht ach Travers san áit cheart agus an-chríoch. Anois Laois ag iarraidh teacht amach. Ó tá botún eile déanta ach an t-ádh leo. Ryan Mullaney ach níl sé sin tá sé faighte anois ag Jack Sheridan. Jack Sheridan tá a gheansaí tarraingthe tá an imirt ag leanúint ar aghaidh fós ag Jack. Jack íseal Jack tá sé sa goal agus meastú a b'shin é an scór a chinntíonns go mbeidh Corn Sheosaimh Mhic Dhonncha ag Cill Dara inniu. An-chríoch, an-tapaidh agus íseal. Tá an fheadóg dheireanach séidte agus an stair bainte amach ag Cill Dara, Corn Chriostóir Uí Rinn anuraidh, Corn Sheosaimh Mhic Dhonncha i mbliana, iomáint i gCraobh Laighin an bhliain seo chugainn.